kamgbe m wee pụta ụwa ahụbeghị m ebe a na-eme nwanne ka Steel Village. Ee, onye nke ahụ na-awụghị ya wụ mbụ ọ bụghị ya bụ ịbụọ ọ bụghị ya bụ ịtọ ọ bụghị ya bụ ịnọ even a- a na-eme ihe a since enwere onye nke a tụtara ebe 3 million naira o ji gaa surgery Taa. so onye nke a mma sọ ya the lowest
alright um, igbo bụ igbo ndị ọma igbo ndị m na-agara ozi igbo sị m na m kwụrụ m akwụrụ na m gbawa m agbawa ah, ọ wụ ọnụrụ ube nwanne ya gbara ọsọ ya wawo ihe na-ahụ ebe a taa ah, mgbe m kwuru sị na m ga na-agara igbo ozi na igbo na-eme nwanne ama m ihe m hụrụ ebe a nọ taa wụ na Steel Village Steel Village nke nọ na Port Harcourt Rivers State ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ ah, sọsọ ebe m ma na-eme nwa ogbenye ya wụrụ ọgaranya ebe a wụ ebe m nwere ụdị mmadụ dịka ọnwa na ụga na ezigbote nwanne anyị nwoke biko gwara gwata anyị aha gị aha m bụ Onyekachi Agọdị ego na mmadụ abụghị ọgbọ onye ebee ka ị bụ biko awụ m onye Imo steeti okay Ideato North Local Government Ideato onye Akokwa Akokwa Okay, dede biko gwata anyị aha gị aha m wụ Nze Ndụbụisi Ikejimba Obiekunie na ụga Obiekunie na ụga Yes. ndị igbo Ndị Steel.
Awụ m onye ụga. Okay. Ọnwa wụ my brother. Oh, oh. ị ma ndị igbo eh, eh, e ji mmadụ aga Eh, a na-eri mmadụ n'ọnụ mana a na-enwe mmadụ enwe Eh, onye a kwanụ
Nze Anayọchukwu Obiamara ọnwa na-etiri ọra. ọnwa na-etiri ọra niile ebe a nọ wụ na Steel Village ihe a wụ ụfọdụ n'ime ndị na-eme ihe mana ihe m ji pụta taa wụ maka nwanne anyị nwoke ebe a ka ọ na-agba mbọ maazị David Achionye onye m wetarala unu n'ụbọchị ole na ole gara aga kpọkuo bekuo n'oke olu sị biko na ọkwa isi ka ọ na-ekpu ma ọ bụrụkwa na agbatara ya ọsọ enyemaka ị ma na oku ahụ anyị kpọrọ ọtụtụ ụmụ Igbo ọtụtụ ụmụ Igbo na zara anyị oku a ee mana ọ wụghị maka nke a ka m ji bịa nke m ji bịa maka ndị Steel Village ebe ndị na-eme ọnụrụ ube nwanne ebe ndị ma na nwanne ha nọ na oke mkpa ha agbapụta tụkọrọ ya the more than the amount a kpọrọ aha ndị Steel Village gbakọtara aka tụtara nwanne anyị nwoke a 1 million naira n'elu nke a tụrụ atụ ya ka m ji pụta taa sị na aga m abịa hụ ha na aga m abịa na ụkwụ na ụkwụ kpọrọkwanụ nwanne anyị nwoke a maka na anyị gara ụlọ ọgwụ echi gara aga ebe anyị nọ ah, ndị ọkachamara ndị dọkịta ahụ lee anya ya sị na o nwere mmekwata mana nke ahụ na nke ahụ mebiri emebi agaghị enwe mmekwata mana nke fọrọ afọ ọ ka na-eji ahụ ụzọ na a ga-emeteli ya na ọ gaghị ekpu isi biko ọnwa ọ gịwa ka anyị na-ele anya biko kọwara anyị ihe ụdịrị ihe unu na-eme ebe a pụtara na ozugbo unu hụrụ ihe nwanne unu nwoke na-agabiga unu agbakọ tinyere ya biko kọwara anyị afa m bụ nze Anayachukwu Obiamara ọnwa na-etiri ọra ememe mgbe anyị fụrụ this our boy na ya platfọm asa akwụkwọ nke a na anụ n'ụlọ anụ na-ama na na wesi itizi na platfọm na Steel Village na a ga-ereziri ya ego under two days we now raise this money you're talking now so that's why the ball game ka anyị dị sure na hand this money over maka ndị Steel Village tụrụ ego a Here, putting some more, they will be happy. Exactly.
And uh, is he continue working to see other people who can help. Thank you. Because when he also a lawyer, I will help. Amen. Amen. Amen.
Ịma asị Igbo, o nwere uh, uh, uh, ihe ndị Igbo ji bụrụ Igbo. Ofu n'ime ya wụ igwe bụ ike. Igwe wụ ihe tụtara ego. Ọzọ wụ ike ọha. na ọha ekwuele sị na a ga-enyere onye ahụ aka ọzọ wụ ọnụrụ ube nwanne agbala ọsọ ana m ekele unu um, ebe a nọkwanụ ihe a m ka na-ekwu ya wụ Steel Village ebe a na-ere metal nwere ụdịrị iron a na na-ere ebe a Ah, mana ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị akọwara ụmụ Igbo ndị chọrọ ihe igwe igwe ihe eji igwe eme ha abịawa na Steel Village igbo bụ igbo ekelele m unu ihe a wụ ọnụrụ ube nwanne agbala ọsọ onye nụrụ olu nwanne ya biko ya jụọ ese kedu ihe na-eme ajụkwana ese nụrụ lekwa ihe na-eme biko nye aka anyị nye onwe anyị aka nye onwe anyị aka ofu na ofu na ofu igbo ga-adị mma ọ wụ na a sị m ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-awụ onye Steel Village ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-awụ onye Steel Village mana kamgbe m ji wee pụta ụwa ahụbe m ebe a na-eme nwanne ka Steel Village Bwana Steel Village. Ee, onye nke ahụ na ọ wụghị ya wụ mbụ ọ bụghị ya bụ ịbụọ ọ bụghị ya bụ ịtọ ọ bụghị ya bụ ịnọ even a- a- a na-eme ihe a since enwere onye nke a tụtara ebe 3 million naira o ji gaa surgery Cha. so onye nke a m ma-asị ọ ya dị lowest so ihe Steel Village na-eme siri ike ana m asị biko ka anyị were aka anyị ji wee na-aga a sị Igbo hụrụ a- o- o- Igbo hụrụ onwe ha n'anya Otu aka ọ dị. biko nụ onye ka m tinye n'okwu a Otu aka ọ dị. Dede biko.
kwurora anyị okwu a n'isi ndị Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ biko anyị nwa wụ ndị Steel Village ihe a wụ ihe anyị na-eme anyị ji enyere onwe anyị aka Steel Village wụ ezigbo line ka ọ wụ e nwere onye line anyị gụrụ egwu sị Steel Village wụ ezigbo line and ezigbo line ahụ ka ọ wụkwanị enweghị onye ga-anụ ebe ube nwanne nwanne ya na-ebe akwa ya gbachie ya nkịtị that is what we do onye ọbụla nwere nsogbu anyị ga-emake sure na anyị hụrụ onye ahụ mara ụdị nsogbu onye ahụ nwere mara otu esi asolvụrụ ya so ihe a wụ one of the things anyị na-eme ebe a and anyị na-eme chineke nọkwa na-agọzi anyị na-eche anyị na-edu anyị anyị na-eje ebe ya na-abata abata a ga-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma n'aha Jizọs ise ise ise